Okay, Isaac?
I'd like to continue by reading from the Bible, John's Gospel, chapter 6 and verse number 68.
inetu ndikufuna ndipitirizetu pakuwerengatu baibulotu pa buku la yohane chapter 6 ndime yake ya 68
It says, Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life.
ndipo akunena kuti pamenepo simoni petro ananena kuti ambuye tidzapita kwa yani ife popeza inu muli nawo mawu amoyo

ifetu tamvatu kaletu kuchokera kwa m'bale yoweli akunena kwakuti mulungu adzaweruza dziko lapansi chifukwa cha uchimo And we heard from Bill that because of sin, our soul will die.
komanso tutamva kuchokera kwa m'bale bill akunena kwakuti chifukwa cha uchimo ife tonse tidzafa And so maybe in your mind this afternoon, the question is, who can I turn to for help?
Ndiyetu mwinatu masana anotu muli nalo funso limene mukhoza kufunsa kunena kuti kodi ine ndidzatembenukira kwa yani tsopano? Peter says, Lord, who can we turn to but you?
Petrotu ananena ananena anafunsa funso ili ndikunena kwakuti ambuye tidzatembenukira kwa yani woposa inu?
He said, Lord, you have the words of eternal life. Ndiye akunena kwakuti ambuye inutu muli nawo mawu a moyo. You see, just before Peter said those words, there were other people that turned their back on the Savior. inu mukudziwa petrotu asanalankhule mawu amenewa panalitu anthu ena amene anatembenuza mbuyo yawo ah, ku- ku- ku- kuchoka pamaso pa yesu They no longer listened to his teaching,
sanamverensotu ziphunzitso zake anayamba kuzikana
and they chose no longer to live under his authority.
Ndipotu iwotu anasankha kuti asakhalenso pansi pa ulamuliro wake. And when they turned their back on the Savior, they would have found themselves wondering, wondering where to go. Ndiyetu pamene amenewa anatembenukatu mbuyo yawotu kumayendatu wa- pa- kuchoka pamaso pa Yesu, iwo amadabwa kuti kodi tidzapita kwa yani tsopano? And it reminds me of a verse from the Bible in Isaiah chapter 53 and 6.
Ndiyetu limandikumbutsatu inetu mu vesitu lochokera m'Baibulo Yesaya chapter 53 ndime yake ya 6. It says, All we like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way. Ndiye akunena kwakuti ife tonsetu ngati nkhosa tasochera m'njira yathu ndipo tonse tayenda njira zathu.
You see, because we are sinners, we are wandering away from God. Inu mukudziwa chifukwa kuti ife ndife anthu ochimwa tikuchoka pamaso pa Mulungu. Bill has already said that our relationship with God has been affected because of our sin.
bill walankhula kale kunena kwakuti chifukwa cha uchimotu ife ubale wathu ndi mulungutu unaonongeka And so, in our need as sinners, who do we turn to?
ndiyetu pamene ifeyotu chosowekera chathu nchonena ndife ochimwa kodi titembenukire kwa yani If you're to ask those people that day, maybe they would have told you, I'm going to turn to the commandments.
ndiyetu mukanafunsatu anthu amenewo tsiku limenelotu mmene amachoka pamaso pa yesu kuti mwatembenukira kwa yani akanakuwuzani kuti ine ndikutembenukiratu ku malamulo khumi But you see, the commandments don't bring us hope. koma inu mukudziwa kunena kuti malamulotu samatipatsa ife chiyembekezo china chilichonse The Bible teaches us that the commandments show us that we are guilty of sin before God.
Baibulotu limatiphunzitsa kunena kwakuti malamulotu amangotionetsera kuti ndife anthu ochimwatu pamaso pa Mulungu. Maybe some of those individuals, and maybe you, they'll turn to the world.
mwinatu kapena anthu ena amenewo kapenanso mwina inu amene mukumvera panotu adzanena kuti "Ah, ndingotembenukira ku dziko lapansi kumakapanga nalo dziko lapansi looking for answers in all the promises that the world can give you and me. Pakuyang'anatu mayankho komansotu ndi malonjezano amene dziko lapansitu likhonzatu kukulonjezani kuti likupatsanitu inuyo komanso ineyo. But you see, the world can't deliver on its promises. Koma inu mukudziwa, dziko lapansi silingakwanitse kupereka malonjezano amene limawapanga kwa anthu. It promises joy, success, power, hope.
amalonjezatu chimwemwe komanso kupambana mphamvu komanso chiyembekezo but it can't deliver on the promises that it makes to you and me komatu sangapereke malonjezano amenewa amene amalonjeza kwa inuyo komanso kwa ine
some people even turn uh, deeper into their sin anthu enatu amatembenukiratu kukazama mu uchimo wawo Some say if I'm going to die anyway, I might as well enjoy my life. anthu ena ano amanena kuti "Ah, zoonadi ndikudziwa kuti ndidzafa ndiye ngati ndingadzafe basi mmene ndili moyo chonchi ndi- ndisangalale ndi moyo mmene ndingasangalire ndisamafinyike nawo moyo iyayi But as both Joel and Bill have shown you this, this afternoon, komatu mongatu joel komanso bill wakuonetsani masana ano is that sin brings eternal separation from God.
ndikuona kuti uchimotu umabweretsatu kusiyanitsika kwa muyaya ndi mulungu And the gospel message, it's a message that will bring you back to God.
ndi uthenga wabwinotu ndi uthenga wokhawo umene ungakubweretseni inu kapena kubwenzeretsani inu kuti mubwerere kwa mulungu
Peter says, To whom shall we go? Petro ananena kuti kodi ife tidzapita kwa yani? I want to ask you that same question. Ndiye ine ndikufuna ndikufunseni inu funso lokhala ngati lomweli.
Because God is going to judge the world for sin. Chifukwatu Mulungutu adzaweruzatu dziko lapansi chifukwa cha uchimo. And because sin has separated us from God and will bring death.
ndiye chifukwatu uchimotu watisiyanitsa ifetu kuchokera pamaso pa mulungu ndipo udzabwere kubala imfa who are you going to turn to for help? ndiye inu mudzatembenukira kwa yani kuti mulandire chithandizo pa moyo wanu
Peter says of the Lord Jesus, he says, Thou hast the words of eternal life. ndiye petrotu akulankhulatu za ambuye yesu khristu kuti inuyo inu ambuye yesu khristu muli nawo mawu amoyo You see, Peter recognized that this man that stood in front of him, he wasn't just a common man. inu mukudziwa petro anazindikira kuti munthu ameneyo amene waima patsogolo pake sanali munthu wachisawawa sanali munthu wamba Peter said of this man, he said, Thou art the Christ, the Son of the living God. petrotu ananena kwa munthu ameneyu kuti inu ndi inu khristu mwana wa mulungu wamoyo Peter realized that in the words of this Son of God, there was hope.
petro petrotu anadziwa kuti mwa ameneyu mwana wa mulungu ndiye mokhamo mmene muli chiyembekezo In the words of a Savior, a sinner can find forgiveness. m'mautu a mpulumutsi wochimwa wina aliyense amapeza chikhululukiro cha machimo In the words of the Savior, a sinner learns how they can be rescued from the judgment of sin. m'mautu a mpulumutsitu wochimwatu amazindikira mmene angapezeretu uh, chipulumutsotu kuchokera ku machimo ake And in the words of a Savior, in the words of the Savior, a sinner realizes the love of God to you and to me. Mpa- m'mautu a mpulumutsi yekhayo wochimwatu amadziwa mmenetu chikondi cha mulungu chilili kwa- chachikulu mwake
One of my favorite verses in the whole Bible is Galatians 2 and 20. atu vesi limodzi limene ndimalikonda kwambiri m'ba- m'baibulo lonse ndi agalatiya chapter 2 ndime yake ya 20 It says the Son of God who loved me and gave himself for me. kunena kuti mwana wa mulungu amene anandikonda ine nadzipereka yekha chifukwa cha ine
That's the evidence of God's love towards you and me. ndetu uwutu ndi umbonitu wa chikondi cha mulungutu chimene chilipotu pakati pa inu ndi ine That God demonstrated his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nde akunenatu, mwa ichi Mulungu atsimikiza chikondi chake cha Iye mwini pa ife, kuti ngakhale chikhalire ife tiri ochimwa, Khristu anafa m'malo mwathu.
Peter says, Thou hast the words of eternal life. Petro akunena kwakuti inutu muli nawotu mawu a moyo.
So listen to these words of the Savior.
Ndiyetu mveranitu mawu awatu a Mpulumutsi. John chapter 14 and verse number 6, the Lord Jesus said,

mveranitu mawu awa kuchokeratu yohane chapter 10 verse yake ya 9 The Lord Jesus said, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. ambuye yesu khristu ananena kuti inetu ndine khomo kudzera mwa ine ngati wina aliyense alowa adzapulumutsidwa And listen to these words. They've been quoted already. Matthew chapter 11 and verse 28.
Komansotu mverani mawu awa ndipo atchulidwa kale, Mateyu chaputala 11 ndime yake ya 28. The Lord Jesus said, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ambuye Yesu Khristu akunena chonchi, idzani kwa ine inu nonse akulema ndi akuthodwa, ndipo ine ndidzakupatsani inu mpumulo. Those are the words that point you and point me to the one who gives everlasting life.
Awatu nde ndi mawutu amene amakulozerani inu komanso ndi kulozera kundilozera inetu ku moyo wosatha. The Bible teaches us that the Lord Jesus is the living word.
Baibulotu limatiphunzitsa ife kuti Ambuye Yesu Khristu ndiye mawu a moyo. And it's only in him that a sinner can find rest from their sin. Ndetu ndikudzeratu mwa iye yekha basi kuti wochimwatu akhonzatu kupezatu chikhululuko cha machimo ndi kupumula ku ku uchimo wake. It is only in Him that a sinner, that you and I can find hope and have peace with God. ndi pokhapokhatu mwa iye kuti inu ndi inetu tikhonzatu kupezatu mtendere komanso chiyembekezo
And the Bible says by putting your trust in the Lord Jesus, ndiye baibulo likunena kuti inu pakuyika chikhulupiriro chanu kapena kudalira pa ambuye yesu khristu taking him as your personal Savior, kumtenga iye ngati mpulumutsi wanuwanu
trusting for yourself that what the Lord Jesus did at Calvary
kudaliratu inuyo pa zimene yesu khristu anachitatu pa mtanda wa calvary when he laid down his life in your s- place and in my place. pamenetu iyetu anayikatu moyo waketu m'malo mwanu komanso m'malo mwanga That he was on the cross for your sin and my sin.
ndikutitu anapachikidwa pamene paja pa mtanda kukhomedwa chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga and that without his death on the cross i could never be saved ndikutitu popandatu imfa yaketu pa mtanda ine sizinakatheka kuti ndipulumutsidwe the bible makes this promise baibulotu limakambatu uh, limapereka lonjezano ili

Joel, Bill, and myself have pointed you to the one who is the only answer. joel komanso bill komanso ndi ine ndemwe ndikukuuzani tu- tu- tikukulozerani kwa munthu amene angapereke fu- yankho la mu- la funso limeneli
The only answer is God's Son, Jesus Christ. yankhotu limenetu ndilolondola ndipo ndi limodzi lokha ndi yesu khristu the one who, if you put your trust in him,
amenetu inutu mukayika chikhulupiriro chanu pa iye your sin will be forgiven. machimo anutu adzakhululukidwa The consequences of sin are completely removed from you eternally. zotsatira zonse za uchimo zimene munauchita zimachotsedwa kuchokera pa moyo wanu Because the Lord Jesus was punished in your place and mine. chifukwa Ambuye Yesu Khristu analangidwatu m'malo mwa inu komanso m'malo mwanga, so that God could offer you forgiveness from your sin kuti Mulungutu akatha kukupatsani inutu ah, chikhululukiro cha machimo anu. So, just as I close this afternoon, who will you go to?
Mongatu mmenetu tsopano ndikufuna kutseka masana ano kuti inu mudzapita kwa yani? Turn to the only one that can save you.
tembenukiranitu kwa munthu yekhayo amenetu ali nayo mphamvu yakukupulumutsani inuyo Jesus Christ, the Son of God. yesu khristu mwana wa mulungu wamoyo Put your trust in him and be saved.
daliranitu ikani chikhulupiriro chanu pa iye ndipo mupulumutsidwa Thank you very much for listening. zikomo kwambiri chifukwa chakumvetsera

Okay, I was just saying thank you and appreciate that very much indeed. Um, we will try and do this another time and thank you to anyone who has been listening to us. Zikomo kwambiri, tathokoza kwambiri, chifukwa cha kumvera kwanu, ndipo tikupempha kuti Mulungu akudalitseni nonse, mudzina la Yesu Khristu ndithu.